akuvomerezadi kuti ine ndi polofesa mafkeni danison julius apiti nonse munyenjere Make mwana.
afika kusako akupitisa ngongole kwa mamemba inde Sana hapa. koma akupereka kuti ndikhale polofesa koma

pano ndili kuno ku malawi ndikupezeka chigawo chapakati ku lilongwe komanso chigawo chakumwera ku blantyre ndimathandiza mavuto wosiyanasiyana kupatula matenda a edzi ambiri mumapanga bizinesi munayamba kalekale mpaka kutuluka imvi mmutu olo mpando mnyumba mulibe mukafika dokotala mandakwiya mavuto amenewo atha ena mukayala malonda pa msika dzuwa lonse kugulitsa buledi imodzi kapena mwina tomato mmodzi kapena mwina bigili imodzi ya mbatatesi nkumadabwa chikuchitika ni chani geni yanu anzanu adayimanga ena pompo kumagulitsa koma iwe kumavutikira kugulitsa bigili imodzi Bwerani ndikuthandizeni chikoka cha bizimezi komanso ena mukagulitsa ndalama yanu siwoneka kumene mukuika mumagulitsa koma ndalama osaoneka mukafika kwa mandakwiya mavuto amenewo ndithu atha ntchitoyi sinayambire njala kuti kwatu kulibe chakudya ndiyambire njala kuti ndiyambe using'anga aa ntchitoyi ndi yochokera m'manja mwa makolo agogo wanga anali asing'anga kuchokera komwe ku mozambiki komanso nditaphunzira agogo wanga atamwalira ndinapita ku tanzania kumene kuli phiri lalikulu amati kilimanjaro ndinapita ku sumbawanga kumenenso ndinapita kukaphunzira ntchito imeneyi nditachoka kumeneko ndinapita ku nigeria kumene kumatchedwa kuti ku abuja kumene anthu amaphunzira zokhudza zamasenga komanso kuthandiza mavuto anthu zokhudzana za ulemerero Ambiri panopa banja kuti likome, mnyumba ngati mulibe ndalama, banja silingakhale banja ayi, limangokhala maphokoso. Koma mnyumba mumafunika muzikhala ndalama. Ndakutengerani mtengo umene ndatenga ku Nigeria, ku Madagascar, umene umatchedwa kuti kanamwano. Kungotenga mtengo umenewu kanamwano, kuyika mchikwama, kungofika mumsika, ndalama zimangobwera zokha, pompopompo, kulemera kosaphera munthu, kosakhudzana mwazi wa munthu. chifukwa chuma chimakoma kudya ndi achibale nde chuma cha ine si chophera ayi koma timakhwimira chovala chanu kapena thukuta lanu komanso tili ndi mankhwala aja azibambo timakhalatu azibambo koma katundu ndithu ndi wang'ono kwambiri mukafika kwa mandakwiya wekha umasankha saizi yako kuti mandakwiya ndimafuna katundu wanga atalike choncho kapena anenepe choncho kapena akhale choncho pompopompo mukabwera kwa ine zonse zimakhala zikutheka kwa dr mandakwiya komanso azimayi ena mumatha kusambasamba kuyenda pa msewu koma osafunsidwa osapatsidwa moni masoka akuluakulu kukhala ndi mamuna kumangokulonjezani koma osakupangirani yayi mamuna akakalibe ndalama banja limakhala mtendere mnyumba koma mamuna akakhala ndi ndalama kumangogona kwa azikazi kunja Mavuto amenewo atha. Azimayi amuna amangokuthawani nyumba osagona yayi kumangochulutsa zibwenzi koma muli pa umphawi limodzi chikondi chinalipo lero zatha mukafika kwa mandakwiya mavuto amenewo ndithu atha. Ena kuberedwa kwambiri kulima chaka ndi chaka koma phindu osaoneka. Bwera kwa Dokota Mandakwiya akupaseni kafumba woti mukamakolola zokolola zanu zikhale zooneka pamaso pa anthu. ena mmafunafuna mutamanga nyumba yabwino koma zimakanika chifukwa chani mwayi wanu anthu ena adaukhalira ena kugwira ntchito malipiro okwanira kwa bwana osakupasani iyayi mukafika kwa dokota mandakwiya pompopompo ndalama yanu azakupasani ngati munagwira ntchito malipiro abwana kupanga utambwali kukupasani komanso ena munapita ku sukulu kufunafuna ntchito ntchito osayipeza mukafika kwa dokota mandakwiya pompopompo ntchito imeneyo muyipeza ena malaisesi akungowola mtumba kuti mufune ntchito kuti mupeze galimoto muziyendesa ntchito osayipeza zimenezo dr mandakwiya amatha nazo kutsirika nyumba kutsirika thupi komanso ndi zina zambiri kwa dr mandakwiya zimatheka komanso mukufuna amuna anu kapena mkazi wanu mukufuna mutsirike akamagonana ndi mamuna wina mkaziyo ndi mamunayo azikanilirana tikufuna tikupatseni example mmene zimachitika kwa mandakwiya za ine sindipanga edit aa za ine ndimapanga zooneka ndi maso chifukwa ndaziphunzira zinthuzi amene amapanga edit aja ndi kuti sanaphunzire anangophunzira kuyankhula ndi kutha mawu chifukwa asing'anga ena kuti apange chimene amakwanisa kwawo ndi kuwanyoza kuwanyoza asing'anga anzawo ameneyo sikuti nsing'angayi nsing'anga azifotokoza zimene akutani kuti akuziziwa ndi mmene ife timaziwira komanso maphunziro ndinapita anatiphunzitsa zomwezo kuti munthu azifotokoza kaya ndi pa interview kaya ndi pa wireless kaya ndi pa tv afotokoze zimene akutani akuchita koma asing'anga ena chifukwa cholephera saziwa amangolalata kuwanyoza asing'anga ena ndiye ine sindili choncho ndimapanga za popopopo za live chifukwa ndinaziphunzira zinthuzi eh, ichi ndi shambu ngati mkazi wanu amayenda udyo ndi amuna ena mmampeza kudzera ku zinthu zimenezi zimenezi mkazi wanu akati agonane ndi mwamuna wina amakanirirana kumatana ngati agalu mwachidule muone mmene zimakhalira awa ndi ma playing cards amene anthu mmadziwa mmapanga trouble kapena njuga koma izi ndi ntchito imene ine ndimaphunzira kuchokera ku mankhwala achikuda komwe ku nigeria kumene kumatchedwa kuti ku abuja ndimagwira ntchito imeneyi wina aliyense akhale akuona kuti chikuchitika ndi chiyani mapulekazi amene ndikuwawerenga koma onsewo amapeze kuti akumatana kudzera ku mankhwala achikuda ya apa timawerenga chimodzi chimodzi ndi apa so tifuna zinthu zimenezi tizilumikize chikhale ngati chinthu chimodzi kudzera ku mankhwala achikuda osati za edit ayi muona ichi ndi chipulekazi Chimene timawerenga chimodzi chimodzi ndifuna zinthu zimenezi zimatane zikhale chinthu chimodzi aliyense aziona amene mankhwala ngati mkazi wanu amayenda kudyo timamata chambu ndi ndani kodi ndi amuna ena amakanirana pompopompo zimachitika kwa dr mandakwiya iyi si edit koma zooneka ndi maso chimenechi ndithu tikafuna mkaziyo timulekanitse yesu alekane zimathanso kutheka Mkaziyo mukafuna kumumasula kukhala bwino mmene anali olo amuna anu mukafuna kuwamanga zimatheka zinthu zija zalekana koma zinamatana iyi si edit zimachitika ndi maso pompopompo chambu chokanirana tiyike pansi e, tikuona kuti apa pali chakumwa chimenechi ndithu chakumwa chimenechi mmene mukuchioneramu chimenechi ndithu Tifuna chikhale hafu chilekezere pakatikatipa kodi zimatheka bwanji iyayi umenewu ndi ufiti wa Dr. Mandakwiya chakumwa chimenechi ndithu chimakhala hafu koma osatayika pansi tingokuonetsani luso limene limachitika muziona bwinobwino chakumwa chimenechi koma sichitayika iyayi koma mupeze kuti chakumwa chimenechi ndithu ya pansipa palibe koma chikukhala hafu kumadabwa kuti chikusowa chokha chakumwachi chikuchitika ndi chani mmene inu mukuoneramo manja mulibe komanso mulibe koma chakumwachi ndi mmene chilili izi timapanga kudzera ku mankhwala achikuda ngati inuyo kumunda kwanu mukufuna munthu amakuberani kudimba mukufuna munthu mudzampezere pompo amatha kugwira chimanga kapena nzimbe amakanira pati pompo ngati kudimba kwanu amakuberani pali zinthu zimene zambiri zimene ndimapanga koma chifukwa cha nthawi chifukwa ndingofotokoza mavuto ngati mukufuna kulemera kosaphera munthu bwerani kwa dokota mandakwiya pobwera mutenge chikwama chanu chimene mumati laptop bag timakutenga ndi mkana mwanu kuyika mchikwamamo kungoyika kuchopulatika kuzunga pamsika kapena filling station ndalama zimagaza bwa mchikwamamo inu kumakadya ndi banja lanu zosaphera munthu komanso zinthu zongokubya thukuta ndi chovala chanu ndikafikapo ndimati muito obrigado o senhora o senhora nambala foni zanga 0 manayini awiri

Motengera ndi zotsatira zake zokhudzana ndi kuyesa kumene tinamuyesa mwana ameneyi, ndimawafotokozera abale ako kuti mukuyenera kupanga zinthu mofulumira kwambiri. Ah, ali bwanji? Mm, sali bwino. a doctor apapa ndapezako 10250 naira ine ndili ndi 20000 naira pamenepo nde kuti ikukwana 30200 naira mungayambepo china chake 30,000 ndi chani pa 200,000 naira ndi ndalama ya magazi imeneyo kapena mankhwala kapena kungomuyesa taonani mr obina pepani sitingamusunge mwana wanu kuno osamamuthandiza ndiye ndimaganiza mwana wanu mupite naye ku nyumba choncho mukakhala ndi ndalama mubwere naye kuno mwana wanuyo nthawi imeneyi ndikasamalire mapeshenti ena ofunika kwambiri dr musalankhule zimenezi eh mukutanthauza mwana wanga ndi osafunikira kwa inu mwana wanga woyamba ndi ofunikira kwambiri kwa ine timusunga bwanji kuno munthu osamamuthandiza ndiye mufunani ndizisangalala taonani mankhwala amene tampatsa mwana ameneyu akuposa ndalama imene mamuna wako wabweretsa ndipo ndalama imene ilipo kunoko ndi 45000 naira imene mukuyenera kupereka mwanayo musanamchotse kuchipatala kunoko aa mr doctor khalani ndi umunthu bwanji kodi eh vuto ndi chani bwanji mukulankhula motumbwa chifukwa choti mwina inuyo chipatala ichi ndi chanu ndi chifukwa choti mungolankhula mulimonse mmene mungalankhulire taonani ine ndine mzimayi wachikhulupiriro munthu uyu ndamupempherera ndipo ndikukhulupirira kuti chilichonse chisintha ndi thandizo lanu mukatenga ndalama zimenezi ndi zambiri kuposanso ndalama zimene mukufuna chonde chonde tengani chonde Mukundimva? chonde chonde sindili pano kumakangana ndi munthu olo pang'ono mwava

ulemu wanu dokota mandakwiya pamene ife tikumabwerabwera kuno zikutanthauza kuti tikufunitsitsa kuti zinthu zisinthe m'mudzi mwathu muno chilichonse chimene inu mumalankhula chimakhala chimene mwatumidwa kuchokera kwa mizimu inu ndi sing'anga amene mumafotokoza makamaka za kushiraini ya uchetho

otumkurumlinetiwala zozizwitsa zanu ndi zovuta kuti munthu angazimvetsetse bwanji imfa yonse imene imazungulira pa dziko lino imakupatsani ulemu inuyo mumalamulira mphamvu zonse zimene zili pa dziko lino ku dziko la anthu akufa komanso ku dziko la mizimu ife akapolo anu tayima pamaso panu tikufuna mutimvereko chisoni tonse panopa tikudziwa kuti nthawi imene timayenera kupanga madongosolo idadutsa koma amene inuyo munamusankha akulephera kuganiza mofulumira Oke mmụọ akataka otu mkpụrụ mmiri na-etiwa ala ọkaka ụmụ mmụọ tikupempha kuti mutimvereko chisoni komanso mutipatseko nthawi chimene tikupempha mudekhe nafe mudekhe asing'anga mudekhe mudekhe chonde mutimvereko chisoni chonde
ndimafuna ndithire madzi mkapu madzi anatayika ndipo kapuyo inatentha kwambiri ndeno ine ndinayiponya pansi pamene ndimabwera kunoko adadi ayamba kulavula zinthu za black

Nyamata, ukuika pa chiopsezo moyo wa wina aliyense wa m'mudzi muno. ukadikira kwa nthawi yayitali munthu sangathawe chithunzithunzi chake nyamata usamayembekeze kuti usefe tisonkhane chonche usanapange zimene zikufunikazo eh zakwana zimenezo chonde mukutanthauza chani eh kodi nyamata wangayi ndi mwana wamuna yekhayo mudzi onse uno e, alipo ochuluka mukhoza kupita ukatenga wina aliyense kumeneko baibulo limanena kuti china chilichonse ndi cha mulungu kuphatikizapo miyoyo yathu ndipo ananga nawonso ndi a mulungu akumwambayo
mzimayi sukuyenera kulankhula chilichonse pano sitinabwerere iwe pano tabwerera mwana wako zimene zisakukhudze iya amadi zimene zisakukhudze zisakukhudze zimenezi utchena mwana wako ndi wamuna bwanji osampititsa mwana wako kwa milungu ngati chili chinthu chofunika kuti munthu azikalamulira zanthu zakufa kumeneko kamwa yako idzatsekedwa ngati ungalankhule zoyipa zokhudzana ndi milungu ife sitinabwerere iwe kuno iwe chinali ngati chongodutsiramo kuti mwana amene abwere mu dziko lino koma ulibe gawo lopang'ono makamaka pa moyo wake udziwe zimenezo ndipo usamale usamale simukuyenera kubwera ku nyumba kwanga ndikumadzandiuza zinthu zoyenera kuchita pa moyo wanga musiye kumandilamulira ndine wamkulu ndimapanga chiganizo changa ine sindikufuna ukunama ndikuti ukunama iyi si nthawi yopanga chisankho ndikuti ulibe chisankho pa nkhani ngati imeneyi udindo umene unasankhidwa iwe usanabadwenso ndipo sungasinthe ngakhale pang'ono mm mm wakuuzani ndani eh wakuuzani ndani kuti sangakane chabwino mwana wanga wasankha kale chiganizo chake limene ndi ganizo lomaliza mwana wanga sakufuna olo zitavuta bwanji mwana ameneyi sangalole kupita kwina kulikonse kukagwira ntchito yoyipa kapena kuti ntchito ya satana ngati imeneyi pitani mukayang'aneyang'ane munthu wina amene akagwire ntchito yoyipa ngati imeneyi. mzimayi samalani mnyamata uzindikire mofulumira tiyeni

eh? ukudziwa chilichonse chimene wapanga pa nthawi ino ndipo chandisangalatsa kwambiri ine mayi ako ndikuthokoza mulungu mmene ukumapangira zinthu zako aa ndi zabwino kwambiri amayi siyani kundipopa si zimene ndikufuna pano pa siyani kundipopa a
pepa pepa vuto limene ndili nalo panopa lokhuzana ndi mwana wanga ndi limene lili lalikulu ndikufuna kuti mwana wanga akhalenso bwinobwino
chabwino ndikuona ngati ndadziwa choyenera kuchita ndikumana ndi mkazi wake wa amadi ndimuuza kuti amuchenjeze kwambiri mwamuna wake sikuti iwo alibe ana ngati akufuna mwana kuti azipanga zimenezo akuyenera kupereka mwana wawo mwana wanga sakufuna kukhala sing'anga ntchito imene ankagwira mwamuna wanga ndipo anamwalira mosakhala bwino ndeno pali mawu amene amanenedwa kuti mkamwa mwa ntchovu salowamo kawiri eyaka iwe si sing'anga neva Mm-mm. amayi ndikufuna ndalama ine zimenezi si zimene ndikufuna kuva ndikufuna ndalama taonani mwana wanga uyu eh chonde ndikufuna ndalama ah aliyense a- a- a- akubisa ndalama zake koma chonde ndithandizeni ndi- ndipatsenikoni ndalama ndidzabweza chonde ine ndilibe ndalama panopa koma ndikulonjeza kumene ndikupita panopa ndikufuna mwina mwake ndikakambe ndi abusa akutchalichi kwathu mm? kuti mwina mwake abwere adza- adzamuone mtsikana ameneyu amayi pangani olo mutanena kuti tipite limodzi ndikhoza kupita nanu limodzi aa sukuyenera kupanga choncho ukhale uzimusamalira mwana ameneyo ndionetsetsa kuti a- a- a- abusa adzamuone wamva a zikhala bwino a peter tiye tizipita

nkechi nkechi nkechi zatheka bwanji chachitika ndi chani komanso wafika bwanji kuchoka mtawuni kubwera kuno madzulo omwe ano
wachoka mtawuni kubwera kumudzi kuno osatidziwitsa olo osamatiimbira foni
kubwera kwanga chili ngati chisomo cha mulungu kuno zimene zimene tawuni inandipanga ine Ndinamwalira ka thousand. Palibe amene anasamala za ine. Ndinalira mosweka mtima. Ndipo ndinatopa ndi kulira. O, okay, okay, Nkechi. Choyamba, mkono wako unapita kuti? Komanso, ndi chifukwa chani zinthu zimene zimakuchitikira iweyo, eh? Koma palibe wina aliyense anaganiza zoimba foni kunoko. Olose iwe sunayimbe foni. eh? zimene zikukuchitikira koma osaganiza zo- zo- zoyimba foni osadandaula ndimuyimbira foni ineyo amayi ngati mungamuyimbire foni zimpangisa kuti iye asangalale chifukwa ndinachoka kumene ku miyezi 6 yapitayo pamene ndimakana zimene iye amafuna zimene amafuna eya nchimwene ukutanthauza chani amafuna azigona nawe
ndayiwalanso kuti ndi maulendo angati amene akhala akundikakamiza zimenezo usiku wopweteka umenewo pa nthawi imene iye anabwera ku ntchito mkazi wake anali atachokapo anapita ku mudzi kwawo ndeno unakhala ngati tsopano mwayi wawo wapezeka analowa ku chipinda kwanga anayesetsa kundikakamiza ndinathawa ku nyumba pakati pa usiku cha m'ma 12 ndipo ndinagundidwa ndi njinga ya moto teyala lake linaponda mkono wanga kuduliratu mapisi kenaka anthu anakandisiya ku chipatala chimene chinali kutali ndi kumene ndimakhala ndipo munthu woyipa ameneyi sanayesere kundifunafuna nkechi
ukutanthauza wadutsa mu zonsezi koma osatidziwitsa kodi osatiimbira foni sinatenge foni yanga nthawi imeneyo ndionetsa mkwiyo wanga kwa munthu woyipa ameneyi ndikadzangomuona munthu amene uja eh? ndi munthu oyipa kwambiri munthu opusa kwambiri amayi ndinkakuuzani ndinakuuzani ine ndinkakana ine kuti nkechi asakakhale ndi munthu amene uja ndimakana kuti nkechi asapite kumene kuja ndiye tangonani tangonani
aunambiya koma ndizoonadi uyu ndi mwana wanga mwana wanga amene ndinabereka ine kuchokera m'mimba mwanga umu a kumeneku ndi kuyipitsitsa kwenikweni ndipo baibulo langa limanena kuti palibe munthu woyipa amene adzapite mu mtendere koma kulandira chilango samu samu wauputa moto basi ndipo moto umenewo udzamugwera kulikonse kumene kuli samu pa nthawi inoyo pamene wakhalapo padzayaka moto akafuna kumwa madzi madzi amenewo adzatentha ndi moto zovala zimene akufuna kuvala zidzayaka moto kuti buu akalowa mu ofesi mwake ofesi yonse adzangoona moto basi When he wants to sleep, uh, even his bed will be fire, fire, yeah, yeah, yeah, yeah, fire, yeah, yeah, yeah, fire, fire, fire. Look at that, look at that, look at that, look at that. Consume, consume, consume, consume,

fumbi kufumbi phulusa kuphulusa magazi kumagazi

adadi Nina wadzuka

Taona, unabwera ku nyumba kwanga kuno kumudzi ndi kutenga mwana wanga wamkazi yekhayo kupita naye tawuni. Unazunza moyo wake ndi kumusiya ndi mkono umodzi. Dikira ndikuuze Samueli, uthenga wako kuno nalandira wamva. Dikira kaye tsopano ndikuuze chilungamo. Baibulo langa limanena kuti munthu woyenera kuzunzika mmene okhala ndi moyo. Samueli, iwe udzavutika. Iwe udzavutika. nthawi ina iliyonse udzakhala mu chipsinjo ndipo minyama siidzakuchoka pa moyo wako dikira kaye ndikuuze samuel ukonzekere kuvutika pa moyo wako udzasanduka chinyama ndipo udzalowa munkhalango kumadya zinthu zosakhala bwino chifukwa chimenechi ndi chilango chimene ukuyenera kulandira samuel unapanga zimenezi kwa mwana wanga mphezi idzakukantha khulupirira samuel ngati ukufuna upange chinthu china chilichonse chabwino uyembekeze kuti mbava zidzakupanga ataki zidzakupha uyembekeze kukumana ndi zinthu zoyipa komanso zopweteka pa moyo wako samuel konzekera kuvutika ukonzekere kumva kuwawa pa moyo wako ndipo chilichonse choyipa ndikuti chidzakugwera tsiku limene udzapita kutchalichi kufuna thandizo udzakafa samuel ukundimva koma ndikuti udzavutika udzavutika iwe ndipo ukadzafa iweyo dziko silidzakulandira udzapita ku moto okugamba kaseke bwange bwange lyekijaja kumupanga chipongwe mwana wanga mwana wanga kuf- kumuzunza mu njira yake imeneyi nde dikira kaye iwe usanamwalire manja ako onse awiri adzadulidwa manja ako adzadulidwa khulupirira maso akonso adzachotsedwa eya khulupirira ndipo udzamva kuwawa khulupirira uyembekezere kuti chilichonse chimene ndikulankhula pano ukumana nacho chimenecho egwukwa m baịbụl m n'aka ka ị marakwa amara anakwa m achị anakwa m achị ukuona ine ndine munthu wa mulungu ukuona ngati ukhoza kundipanga mulimonse mmene ungafunire dikira kaye ndikuuze ine sungandiseweretse ngakhale pang'ono

amayi ndimapita ku nyumba kwanu